nin kɛra furuɲɔgɔnma fila de ye namisa ani bakari namisa ni bakari ala ye ninnu kodiya ɲɔgɔn ye u ye furu kɛ san dama dama ni furu ala ma den nɔgɔya u ye aa ala kɛmɛ ka ninnu ta kɛ ni fantanya jugu ye fantanya jugu dalen don namisa ani bakari kan aa nka nin si m'a to muso in nin ma bali ka a cɛ tɔbɔtɔ k'a cɛ bonya ni namisa ko cogo min na Bakari ko ten ni Bakari ko cogo min na namisa ko ten nka Ala kɛmɛ ka sɛgɛn k'u taalan ye Bakari kɛmɛ ka fanin dɔ lajɛ a b'a ka kabaw sɛnɛ yen nɔ a kɔni bɛ kaba sɛnɛ ni sɛnɛfɛnw bɔra fɛn min bɛ fara a kan ka tobili kɛ kabako don o sɔrɔ man di a tɛ sɔrɔ bakari bolo kaba bɔlen don u ye kaba dɔɔni kari nka ni kaba donna ta la mun de bɛna kɛ ka kaba labɛn nansɔngɔ tɛ yen nɔ nka bonya dan ye ninnu ta ye bakari bɔra ko namisa i bɛ to k'i ka baarakɛminɛnw ta ka bɔ sira la a ko aa ko n y'a mɛn n y'a mɛn n cɛ a ye minɛnw ta ka bɔ sira la bakari bɔra ɲɛgɛn na a nana kulun ta k'a sigi a bɛna seliji ta namisa bɛ ka tɛmɛ n'a ka baara misɛnninw ye minɛn nɔgɔ ko fini ko kɛmɛ ka daga sigi kaba kisɛ bɛ yen nɔ nka nan fɛn tɛ yen nan wari tɛ yen nɔ aa namisa gɛrɛla bakari la a ko n cɛ bakari a ne furu ni kanu kaba dɔɔnin bɛ yan nɔ nka daga sigilen don wari tɛ yen nɔ min bɛna nan san ka k'a la dɛ nin dun y'an tile saba ye an tɛ ka dumuni kɛ nin kaba min bɔra i tɛ wari dɔ di yan n ka taa nan dɔ ɲini n ka na an ka kaba in labɛn an ka se k'o kɔni dun aa bakari ko ko ne furumuso i yɛrɛ b'a dɔn gɛlɛya min bɛ n kan tile joli joli n tɛ dɔrɔmɛ tɛmɛtɔ ye ɲɛ kɔrɔ aa k'a kɛra baara ye ko n furukɛ a kɛra baara ye kabakisɛ dun an tɛna se ka n'an sigi ka kabakisɛ ɲimi fo nan fɛn dɔ ka k'a la a ka se ka kɛ dunfɛn ye bakari ko k'a bɛ ala bolo a bɛ ala bolo an k'a da ala kan n bɛna seli sisan ni n selila n bɛ bɔ n bɛ taa n yaala ni n sera ka baaramisɛnnin min sɔrɔ ka kɛ ni n ye min sɔrɔ n bɛna o d'i ma i bɛ nan san ka kɛ kaba la an k'o dun an ka don latɛmɛ n'o ye namisa ko ko baasi tɛ a furumuso ɲuman namisa ko baasi tɛ daga kɔni sigilen don nka fɛn t'a la dɛ namisa tɛmɛna n'a ka baara ye bakari bɔra ka t'i yaala ka taa ka baaramisɛnninw kɛ a bɛ se ka baaramisɛnnin minnu kɛ a tagara ka taga olu dɔw kɛ k'a lagɛ n'a bɛ dɔɔnin sɔrɔ a tile taara ɲɛfɛ dɔɔnin bakari bɔra a ka dugu kɔnɔ yala la aa ee nin namisa ye fɔɔnɔ na namisa bɛ ka fɔɔnɔ cogo min na a bɛ fɔɔnɔ ten o bɛnna ni bakari seginnen ye bakari ko k'a kɛra di namisa e ne furumuso a kɛra cogo di mun b'i la mun b'i la i bɛ ka fɔɔnɔ mun kɛra e namisa a kɛra cogo di namisa ko ko a bakari ko kabi bɔra ne ma lafiya n bɛ fɔɔnɔ cogo min na n bɛ fɔɔnɔ ten nɔ n fari ka kalan n bɛ ka ɲɛnɛmini hali n dɛsɛra ka n ka baaraw kɛ bakari ko n bɔra ka taa yala dugu kɔnɔ n ye kɛmɛ fila nin sɔrɔ a to n ka taa n'i ye dɔgɔtɔrɔso la an ka taa lagɛ min bɛ yen nɔ koyi namisa ko ko a bakari dɔgɔtɔrɔso i yɛrɛ b'a dɔn dɔgɔtɔrɔso ye wari bɔ de an tɛ ka wari yɛrɛ sɔrɔ k'an yɛrɛ labalo ne ko k'e bɛ taa ni ne ye dɔgɔtɔrɔso la o wari bɛna bɔ min e ka taa i ka taa furabulu dɔw kari i ka na n k'u ta la an k'o min ko ee k'a tɛ k'e e mɔgɔ min tɛ bana ka caya ni e banana an ka dɔgɔtɔrɔso magɛn koyi u b'a fɔ cogoya min na n'i m'i yɛrɛ faamuya i ka dɔgɔtɔrɔso lagɛ min ka surun i la namisa ko ko a ne cɛ e ko ten wa n'o tɛ dumuni ko de ka gɛlɛn koyi e yɛrɛ bɛ cogoya min na tile fila i tɛ ka dumuni sɔrɔ nin kaba in jara a to n ka e a to n ka to da la sa ko ayi k'an ka taa dɔgɔtɔrɔso la k'e ko ten u ye sira minɛ u bɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la namisa ni bakari ye sira minɛ u bɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso